Mercedes-Benz ndi imodzi mwa kampani yolemera kwambiri pa dziko lapansi. Amapanga galimoto zapamwamba ngati Maybach, C-Class, S-Class, G-Class komanso AMG. Amalawi ambiri akhala ndi mafunso. Kodi amene anayambitsa kampani imeneyi Anali ndani? Karl Benz anabadwa 1844 mdziko la Germany. Bambo ake anali driver wa sitima, ankalandira salary yochepa komanso anali osauka. Karl Benz anakula ndi mayi ake chifukwa bambo ake anamwalira pamene iyeyu anali ndi zaka ziwiri. Amayiwo anayesesa kugwira maganyu ndi kumuphunzitsa sukulu mpaka ku university karl benz anapanga study engineering ndipo anamaliza pamene anali ndi zaka 19 zitatero anayamba kugwira ntchito m'makampani osiyanasiyana pofika 1871 iyeyu pamodzi ndi mnzake august ritter anatsekula workshop yawo inu mukudziwa kuti pali anthu ena akagwira ntchito m'makampani amatopa ndipo amaganiza zotsegula bizinesi yawo karl benz atagwira ntchito ku kampani kwa zaka zoposa 8 anagwirizana ndi mnzake august ritter kunena kuti aise panopa titsegule workshop yathu koma vuto atatsegula bizinesi imeneyi sizimawayendera komanso samagwirizana bwinobwino mapeto ake anasiyana ndipo kuyambira 1879 karl benz ankapanga zake mzaka za m'ma 1880 iyeyo anagwirizana ndi mtsikana wina wolemera kwambiri bertha ringer ndi kutsegula kampani yotchedwa benz motor wagon mwachidule ndikuwuzeni kuti bertha ringer ankachokera banja lolemera kwambiri ndiye anagwirizana ndi mkulu ameneyu ndi kutsegula kampani imeneyi ya benz motor wagon koma tikudziwa kunena kuti patsogolo pake bertha ringer anakwatirana ndi mnyamata ameneyu ndipo ankatchedwa kuti bertha benz 1885 mkulu ameneyu anapanga galimoto yoyendera gasoline komabe ambiri sanayikhulupirire for safety reason imeneyi inali galimoto yoyambirira kwambiri kupangidwa pa dziko lapansi amene anapanga ni mkulu ameneyu karl benz 1899 iyeyu pamodzi ndi anzake a dmg anatsegula kampani yatsopano kampani imeneyi inkatchedwa kuti daimler benz ag kumeneko zinthu zinayamba kuyenda pa chuma chifukwa ankagulitsa kwambiri amati akapanga magalimoto 50 kapena 100 onse amagulitsidwa eni ake a kampani imeneyi analipo 4 panali maybach daimler carlo benz komanso emil jelinek pofika mchaka cha 1926 dzina la kampani imeneyi inasintha ndikukhala mercedes benz mukhoza kuona pamene pakunena kuti imeneyi inali process poyambirira carlo benz anatsegula kampani yopanga magalimoto imene imatchedwa kuti benz motorwagen imene inapanga galimoto yoyambirira yeniyeni pa dziko lapansi koma ataona kuti zinthu sizikuyenda komanso amalimbana-limbana ndi anzake kumeneko anapanga ubale ndi kampani ina yopanganso magalimoto yotchedwa dmg ndiye kumeneko anagwirizana kuti a dmg ndi carlo benz 1899 anagwirizana kuti atsegule kampani yatsopano yopanga magalimoto yotchedwa daimler benz ag kumeneko zinthu zinayamba kuyenda ndithu amagulitsa komanso amapeza ndalama pofika 1926 anthu 4 amene anali eni ake a kampani imeneyi maybach daimler carlo benz komanso emil jelinek anagwirizana zoti asinthe dzina la kampani imeneyi ndi kukhala mercedes benz anthu ambiri amakhala odabwa. Kodi dzina limeneli Mercedes-Benz linabwera bwanji? Mmene ndakuuzirani kale poyamba kunena kuti Benz ndi dzina la mmodzi wa mafaunda Carlo Benz, koma Mercedes ndi dzina la mwana wamkazi wa mmodzi wa mafaunda Emil Jelinek. Kungonenapo mwachidule za mkulu ameneyu Emil Jelinek, amene anali Muyuda mtundu wake unali wa chiyuda koma kwawo kunali ku austria anayambitsa nawo kampani imeneyi 1926 makosana 4 amenewa anaganiza zosintha dzina la kampani ndi kukhala mercedes benz mercedes anali mwana wamkazi wa emil jelinek pamene benz ndi dzina la carlo benz ndiye sitikudziwa kuti iwo anaganiza bwanji kuti aphatikize dzina la mwana wamkazi wa emil jelinek pamodzi ndi dzina la faunda weniweni wa kampani imeneyi carlo benz chodziwika bwino nchonena kuti 1926 dzina la kampani imeneyi linasintha ndikukhala mercedes benz kampani imeneyi inakumana ndi mavuto akulu kwambiri mu nthawi ya world war ii adolf hitler ankayigwiritsa ntchito popangira zida za nkhondo zimenezi zinaononga mbiri yawo mpaka analandidwa chuma through sanctions timaona ngakhale panopa kampani iliyonse ya ku russia imene igwirizana ndi putin amayilanda chuma ngakhale mabilioneya roman abramovich mwachitsanzo analandidwa timu ya chelsea chifukwa ndi nzake wa putin ndiye mu nthawi imeneyi ya world war 2 mercedes benz inalandidwa foreign assets chifukwa chothandiza hitler koma itatha nkhondo kampani imeneyi inadzitolera anayambiranso kupanga magalimoto osiyanasiyana pamene ndikunena pano mercedes benz imapanga maambulasi mavani magalimoto apolisi ngakhalenso ena oyendera mabigi pali g class galimoto yapamwamba kwambiri s class c class komanso maybach maybach ndi dzina limene analitenga kuchokera kwa mmodzi wa mafaunda amene anayambisa kampani imeneyi amatchedwa kuti wilhelm maybach maofesi awo amapezeka m'maiko 93 ndipo headquarters yawo ili ku germany founder wa kampani imeneyi mr carl benz anamwalira pa 4 april 1929 pamene anali ndi zaka 84 tikafufuza mbiri yake ndi yopatsa chidwi ndi munthu amene anabadwira banja losauka kwambiri abambo ake amalephera kupeza ngakhale chokudya cha tsiku koma iyeyu anaphunzitsidwa sukulu ndi mayi ake kukafika mpaka ku yunivesite kukaphunzira engineering wagwira ntchito makampani osiyanasiyana kenaka anasegula workshop ndikuzasegula kampani yake yotchedwa Benz motor wagon ndi kampani imeneyi imene inapanga galimoto yoyambirira kwambiri yoyambirira yeniyeni galimoto anthu kudziwa kuti kunja kuno kuli galimoto amene anapanga ndi mkulu ameneyu carl benz from there zinthu sizimamuyendera analumikizana ndi anthu ena monga ngati dmg kenaka anasintha ndikupanga kampani yatsopano imene imatchedwa kuti daimler benz AG 1926 iyeyu pamodzi ndi anzake 4 anasintha dzina la kampani imeneyi ndikukhala mercedes benz mercedes benz ilipobe mpaka lero ndi imodzi mwa kampani yaikulu kwambiri pa dziko lapansi